Táim an-sásta a bheith anseo i bhFinghallen Sord i mBaile Átha Cliath chun an blitzchomórtas oscailt go hoifigiúil.
An rud atá i gceist le blitzchomórtas na Fondúireachta ná blitz measctha, foirne measctha de fir agus mná. seachtar an taobh agus cluichí 20 bomaite an ceann againn. An príomhsprioc atá leis an Blitzchomórtas ná cur le úsáid na Gaeilge ar an pháirc..
Is mise Caoimhe Ní Thuathail agus imrím le Oileán na hÉireann i Baile Átha Cliath. Le cúpla bliain anuas táimir tar éis iarracht a dhéanamh an Ghaeilge a chur chun cinn sa chlub. Tá sé deas bualadh le daoine ó ár club féin a mbíonn sásta. an teanga a labhairt leat chomh maith le bualadh le daoine ó chlubanna agus contaetha éagsúla a bhíonn ag labhairt an Ghaeilge go minic chomh maith.
Tá riail i bhfeidhm inniu go mbeidh Gaeilge in úsáid ar an pháirc. Beidh pionós curtha ar na clubanna siúd a úsáideann Béarla agus táimid ag súil go gcuirfidh sin le feiceálacht agus le úsáid na Gaeilge anseo. Tá sé go hiontach ag fáil an deis inniu chun an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den scoil agus mar sin de. Tá caighdeán maith peile á imirt ag na foirne ach tá sé deacair chun a bheith an bua a fháil ach tá an cluiche seo fós ar siúl agus tá pointe amháin idir faoi láthair, is dóigh liom. Tháinig an smaoineamh seo as cruinniú fóraim a bhí ar siúl i measc clubannaí i dtuaisceart Átha Cliath cúpla bliain ó shin. Chuir siad an chéad blitzchomórtas ar siúl ar an chéad lá Feabhra sa bhliain 2020. Ní raibh aon duine eile ag eagrú a leithéid agus. Go fóill ní shílim go bhfuil aon duine eile á eagrú. Shocraigh Glór na nGael gur mhaith leo an comórtas a leathnú. Chuaigh siad amach agus d'iarr siad ar na hoifigigh forbartha a bhí ag obair in ceantracha éagsúla ar fud na tíre blitzchomórtais réigiúnacha a eagrú. So eagraíodh cinn in áiteanna éagsúla ar fud na tíre. Inniu tá na buaiteoirí ó na. ó na comórtais réigiúnacha sin go léir ag teacht le chéile in iomaíocht lena chéile agus tá ocht gclub linn inniu. Tá sé go hiontach iad a fheiceáil anseo agus iad ag baint taitneamh as a bheith i gcomórtas lena chéile. Tá sé nua don chuid is mó acu. mar níl siad cleachtaithe le bheith ag imirt fir agus mná le chéile. Tá sé deacair uaireanta, bíonn na rialacha difriúil ach píosa spraoi atá ann agus baineann, tá súil agam go bhfuil gach duine ag baint taitneamh as. Is mise Aoife agus táim ag imirt le foireann na Sollán. Bhí trí chluiche againn inniu agus faraor, chailleamar na trí cinn. em ach bhain muid an-taitneamh as an lá. Is deis iontach an Ghaeilge a labhairt. Bíonn muidinne ag iarraidh ar chlubannaí rangannaí Gaeilge a chur ar siúl i gclubtheach s'acu, imeachtaí teaghlaigh a eagrú, ciorcal comhrá agus a leithéid sin mar gheall ar an obair a dhéanann siad don Fhondúireacht. Ach bhí muid ag iarraidh deis a thabhairt dófa páirt a ghlacadh sa rud a dhéanann siad go maith agus a dhéanann siad i gcónaí agus sin peil a imirt. Tá an caighdeán cuíosach ard. Tá cúpla cluiche atá an-chóngarach. Cloiseann tú na himreoirí ag iarraidh iad féin a ghríosadh agus thabharfadh sé ardú croí do dhuine ar bith a bheith anseo. agus a bheith ag éisteacht leo agus ag féachaint ortha.
Tá sé an-deas go bhfuil go leor foireann ó ar fud na tíre ag teacht le chéile chun an teanga, ár gcultúr agus ár n-oidhreacht a cheiliúradh agus go ag déanamh iarracht an-mhór chun an teanga a úsáid trí chúrsaí spóirt. Táimid iontach sásta leis an méid duine atá anseo inniu agus leis an caighdeán peile agus Gaeilge go dtí seo agus táimid ag súil go mbeidh blitz-chomórtas na Fondúireachta ag fás agus ag forbairt sna blianta atá amach romhainn.